M'pamenenso zinthu zambiri zikuchitika m'dziko lathu lino la Malawi. Apanso papezeka mpingo wina umene m'busa kapena wochitsogolera wakhala akuphunzitsa anthu ake m'mene angalowere sataniki. So takhalani pompo kuti mumve mmene mkulu wina waperekera umboni za m'busa ameneyo.
Ineyo dzina langa ndine Thuze. Ndikufuna kuwadziwitsa anthu za zomwe ndinakumana nazo m'mbuyomu za mpingo wina umene ndi wa satanic. Ndinadzakumana ndi abusa amene tinayamba kumayenderana iwo kumabwera ku mpingo kwathu inenso kumapita ku mpingo kwawo. Kenaka anayamba kumatiphunzitsa ziphunzitso. zina zimene amanena kuti ubusa sapitira ku sukulu ubusa sumakhala ndi masatifiketi ziphunzitso zimenezo ine zinandipangisa kuti nding'ambe masatifiketi anga aubusa komanso mapepala amene ndinali nawo okhuza ndi mawu a mulungu Ine ndine mbusa ku mpingo wa Army Revival Pentecost Church. Ndinapita ku sukulu ya Harvesters Bible School ku Lilongwe. Ndipo pa 7 June chaka cha 2013 pamene ndinazozedwa kukhala mbusa pamenepo ndinatumizidwa kubwera kuno ku Balaka kutumikira ku mpingo umene ndatchulawu nditakumana ndi abusa amenewa atandiphunzitsa ziphunzitso zimenezi nditang'amba mapepala a ubusa wanga ndinayamba kupita ku mpingo kwawo masevisi amamawa ndi masana kutanthauza kuti no mpingo wanga uja ndasiya ubusa ku mpingo wanga ndasiya ndapita umene uja kukakhalano membala nditakhala membala ku mpingo kwawo kuja kwa miyezi 7 Iwo aja anandikhulupirira ndi kuona kwawo kuti uyuyu wakhazikika. Kenaka ananditenga ndi kukhala m'gulu la anthu otchedwa ma Inner Circle. Ndi anthu amene amakhala ngati ma intercessor, anthu okhazikika ku mpingowo amene amawaphunzitsa zinsinsi zazikulu zokhudzana ndi mpingo wawowo. Ku Inner Circle kumeneko anandiwuza kuti nditha kuyambano kumabwera ku masevisi awo a usiku pamene munkalowa mpingo umenewu mwakamba kunena kuti munkabwera mamawa masana munkadziwa kunena kuti kumakhalanso mapemphero enanso a usiku e, zimene zoti kumakhala mapemphero ena a usiku ndimadziwa koma amatiuza kunena kuti mapemphero a usiku amakhala anthu okhaokha ali mu Inner Circle amene ndi ma intercessor koma sindimadziwa kuti kumeneko amaphunzisako ziphunzitso zina zosiyana ndi zimene tiku kuphunzira masana chifukwa masanawo timaphunzira ziphunzitso ndithu za yesu mmene no mipingo ina yonse imaphunzitsira kunena kuti yesu akubwera yesu asala pang'ono kubwera tilape machimo masevisi awa amasanawo chifukwa choti kumakhala anthu ambirimbiri amene amabwera ndeno saphunzitsa zinthu zimene amaziphunzitsa ku masevisi a usiku ayi koma masanawu kumakhala zinthu zambiri zozizwa mauneneri ambiri amene amapangisa kukopa anthu ambiri kuti azibwera ku masevisi amasanawa chimenechi ndi tchalichi chimene amapemphera ndithu sande sande service mwa tchalichi koma tchalichi yomwechi timachitanso ngati mwa mafeloshipi cha kumadzuloku cha ma 2 o'clock ndiye mwakambapo kunena kuti kumeneku ndithu kumakhala zozizwa kapena kuti zodabwitsa zimene anthu ambiri amathamangirako mwina mungatiuzeko zodabwitsa zina zimene zimachitika mpingo umenewu mmene mulungu mmene mmaonera pachiyambi amawagwiritsira ntchito abusa amenewa kumeneku kumakhala zozizwa zodabwisa kotero kuti matenda akuluakulu amene amakanika kuchipatala kungobwera kumeneku amachira nthawi yomweyo osati kuti mmawa koma nthawi yomweyo kumakhala zozizwa zosiyanasiyana kuti no munthu kungomuuza kuti no iwe uka- peza chakuti kunyumba kwako munthu amakachipeza ngakhalenso mauneneri amakamba mauneneri ndendende munthu chimene wakumana nacho chimene mwina unakumana nacho ndinazaona munthu wina amene amadwala msana ndipo kuchipatala anafika ponena kuti no zakanika anakafika ku queens mpaka zinapezeka kuti no zikukanika munthu ameneyoyo akumpempherera siku imeneyo anapezeka kuti no wachira pompo ndipo munthu amayenda bwinobwino zinthu ngati zimenezo zinandipangisa kunena kuti ah, pampingo pano palidi mulungu mbusayu amatha kunyamula kapu yopanda kanthu mdzanja lake ndiye amatha kumwimisa munthu kuti iwe ukufuna ndikupase chiyani ndeno munthu uja akapempha kuti no ine nde- ndikufuna fuel ndeno mkapu muja mmapezeka kuti muli fuel amene amatha kukhuthula ndipo mu kapu yochepa mwina yaying'ono mmene timayiziwira kapu mmatha kutuluka fuel ochuluka olo ngakhale 10 liters or 20 liters okwanira ndi mmene munthu uja akufunira akamuyimisa wina kuti iwe ukufuna chiyani munthu tiyerekeze akunena kuti ine ndikufuna fanta mukapu mwe muja mmatha kupezeka fanta amene amatha kumupasa munthu uja kumkhuthulira muchotengera chimene munthu uja ali nacho ochuluka mmene munthu uja akufunira wina mwina atha kunena kuti ine ndikufuna sobo mukapu momwe muja mmapezeka kuti muli sobo amamkhuthulira munthu uja muchotengera chake inuyo ndithu mmachita kuona kunena kuti kaya mafuta a- a galimoto akutuluka mafuta amene amatulutsa a galimotowa amakhala mafuta ake ati petro kapena dizilo amene amakhala amene munthu akufuna amene watchula ndikufuna petulo ndikufuna dizilo amatuluka omwewo amene munthu anena munthu amatenga chotengera chimene iye ali nacho 20 liters kuchokera mu kapu imodzi yaying'ono imene timayidziwa matha kutuluka mafuta ochuluka kuzaza mu 20 liters mmene munthu anyamulira chotengera chake motino anthu amatenga zimene akufuna kutino umu ndikanyamuliremo chakuti zimenezi zikamakhala kuti zikuchitika amatchula zina la mulungu kuti zikuchokera kwa mulungu kapena amati zimenezi zikuchokera kuti zimene zikuchitika amatchula ndithu mulungu amatchulanso yesu kuti ndi amene akupanga zimenezi amapemphera ndithu mu dzina la yesu akamampasa munthu amanena kuti mu dzina la yesu landira chopempha chako ndino chimachitika chimene munthu wapempha chija mu kapu muja mmapezeka chimene munthu wapempha chija ndi kumpasa munthu uja kapu ameneyu amakhala kapu yemwe yemweyu kapena amasintha makapu amatha kusintha lero amatha kutenga ina mawa atha kutenga ina koma makhala ao ku service samasintha kapu yake imakhala imodzi yomweyo imene chilichonse chimatuluka mu kapu yake yomweyo samasintha kutenga ina ayi pa nthawi akabwera ndi kapu tsiku limenelo kapu imodzi yomweyo ndimene imatha kugwira ntchito kupereka kwa anthu zosowa zawo zonse zimene akuzifuna samasintha kuti no akutenga kapu ina ndi makapu a plastic awa inuyo munayamba mwalandirapo kaya mafuta amene amagalimoto kaya fanta ameneyi kaya sobo ameneyi ndikudzilawa kuti ndizofananadi ndi zimene timagula kugolosaleko kapena ngati simunalandire anthu ena amene amalandira amati zimagwira ntchito bwanji kapena zimamveka bwanji zinthu zimenezi zimamveka mmene zimamvekera ngati awo amagwira ntchito mmene amagwirira ntchito petrol or diesel sobo fantayo ndi chimodzimodzi mmene amamvekera ineyo ndalawapo ndi chimodzimodzi mmene amamvekera wina aliyense ndithu ndakhala ndikumwapo fanta ochokera kumeneko koma samamveka ngati akuchokera mfiriji amamveka otentha ngati amene otino siwa mfiriji ayi munthu wina aliyense amene angafike kumaloko amatha kumunenera ngakhale munthu asapemphe kuti ino ine ndikufuna mundinenere amatha kumunenera ndi kumfotokozera vuto lina lililonse limene ali nalo amatha kumfotokozera china chilichonse ngakhale chinthu chotino anakumana nacho kale papita zaka zambiri koma amatha kumfotokozera kuti iwe unakumanapo ndi chakuti chakuti munthu kumapezeka kuti akuzizwa kudabwa kuti zimenezi munthu waziwa bwanji za kusogolo la munthu amafotokozanso kuti iwe kusogolo kandi kuntchito kwako ukumana ndi zotere zotere kandi ku bizinesi kandi pabanja ukumana zotere zotere zotere ndipo munthu uja zimapezeka kuti no amakumana nazodi zinthu zija kumakhala kuti no munthu uja anayankhula zoona pa uneneri wake ku utumiki umenewu anthu akaona zimenezo zizwa zimenezi zimapangisa kuti no amene angaone akawauze anzake kuti no tiyeni uku ndi kumakhala chikhamu chambiri cha wanthu amene amakhamuka kumabwera chifukwa cha zozizwa zimene zimachitika kumeneko mafuta galimoto akampasa munthu galimoto imayendadi amakhala kuti amaoneka kuti ndi eni eni amanena kuti zinthu zimenezi zikuchokera kwa mulungu samanena kuti zikuchokera kwina kulikonse amati kwa mulungu chifukwa ndi nthawi tsopano imene yesu wafika kuti no apange zozizwa ku dziko lapansi kuti dziko lapansi aliombole ku mavuto amene anthu ali nawo nditaona zozizwa zimenezo zinandipangisa kuti no ndikhazikike pa mpingo paja nditakhazikika anandisankha kuti no ndikhale mmodzi mwa gulu la ma inner circle ma inner circle ndi gulu la anthu limene amalikhulupirira kuti no ndi okhazika pa mpingopo ndipo atha kumaphunzitsa zona zake zenizeni zinsinsi za utumiki umenewu zinsinsi za mpingo umenewu anthu amene amaphunzitsa cholinga cha mpingo umenewu ume- chimene aukhazikisira ku dziko lapansi lino zimene anthu ena amene amabwera masanawo samaziziwa zimene masanawo samaphunzitsa kwa anthu amaziphunzitsa ku gulu limene lotchidwa ma inner circle ndipo amaziphunzitsa usiku okhaokha ndiye ineyo anandisankhano kundiika ku gulu la ma inner circle gulu limene limapitano usiku gulu limene limaphunzira zoona za mpingo umenewo zinsinsi zenizeni za mpingo umenewo zimene anthu opita masanawa samaphunzira nawo ndipo samazidziwa ayi gulu limenelo la ma inner circle limapita kumenekuku daily mosiyana ndi gulu lina lopita masanali limatha ali masiku ake amene anapatsidwa amene limakhala ndi masevisi amasana gulu limenelo limakumana madzulo cha ma 7 o'clock mpaka usiku 12 o'clock amakhala anthu akuweruka atandisankha kuti ndiyambe kupita mumasevisi amadzulo mu gulu la inner circle ndinakhala odabwa kuyamba kumva ziphunzitso zina zimene amatiphunzitsa zosiyana ndi zimene timamva ku ziphunzitso za masana ziphunzitso zimenezi ndinayamba kudabwa kumatiphunzitsa kunena kuti yesu kumwamba kulibe ndipo yesu wathu ndi uyu ife timapembeza yesu uyu amatisonyeza munthu mulungu kumwamba kulibe ndipo no mulungu wathu amene timapembeza ifeyo ndi uyu amatisonyeza munthu amatiphunzitsa kunena kuti cholinga cha mpingo umenewu nchonena kuti tikhale ndi mafumu ambiri amene ndi onenera azizanenera kuti ku dziko lapansi kukhale njala ku dziko lapansi kukhale matenda kukhale muliri ndipo muliri wa matenda ukabwera anthu azizakhamukira kwa ifeyo amene ndi maprofeti tizizatha kumachirisa anthu aja anthu azizaona ngati kuti ndi yesu akumwamba koma ali yesu a dziko lapansi kuyambira pamenepo anayambano kumandipasa mphamvu anthu onse amene anali ku inner circle kumeneko amakhala akupasidwa mphamvu siku ndi siku mphamvu zimenezi amanena kuti ndi za ulamuliro mwina ochirisa matenda amene agawidwa ku dziko lapansi amene anthu akudwala aja mphamvu zimene amapereka zimakhala zonena kuti ah, tizatha kupanga zozizwa zosiyanasiyana nafenso tizatha kupereka kwa anthu zosoweka ngati zakudya anthu azizadalira kwa ifeyo koma madzuloku ndi kumene no amayambano kumamasula zonena kuti ifeyo si a mulungu wakumwamba koma tili ndi mulungu wathu kumayambiroku samatimasula kwenikweni kuti no ndife a satanic koma titakhazikika anazatimasula kuti ifeyo ndife a satanic mapemphero amenewawa amachitikira ku nyumba kwa mbusako mapemphero a usiku amenewa amachitikira ku nyumba kwa mbusa mphamvuzo kaperekedwe kake mmene amatipasira amangoyima nkumanenera ngati kutipempherera landira mphamvu landira mphamvu nde mmene muja mmakhala anthu kugwa basi kumaoneka kuti na anthu mwina kugubuduka landira mphamvu nde amatchula mphamvu zimene tsiku limeneyo akupereka pasiku pamakhala ndi mphamvu zake zimene amapereka mwina ngati lerolo akufuna apereke mphamvu za machiriso nde amapereka landira mphamvu za machiriso landira mphamvu za machiriso kuti siku limenelo service itha anthu mutalandira mphamvu za machiriso mukapitanso mmawa mwake amakhala kuti akonza mphamvu zimene akufuna kuti no mulandire mwina mphamvu za uneneri siku limene kumakhala akatiphunzitsaphunzitsa ayamba kulandira mphamvu za uneneri landira mphamvu za nde no anthu agwa sowatani ndi kumakhala kuti anthu ati akulandira mphamvu za uneneri tsiku lina amatha kupereka mphamvu mwina za kuona china chilichonse kuti mmene munthu tiyerekeze mmene ndilili pano nditha kumaona ku blantyre nditha kumaona ku lilongwe nditha kumaona kwina kulikonse tsiku lina amatha kupereka mphamvu zakutha kuyenda kupita kwina kulikonse kumene munthu ukufuna kapena pita kulikonse kumene iwowo akutumani kuti mukachite chimene akufuna kuyenda kunena kuti no kodabwisa anthu kumakuona kuti uli pompano koma iweyo wayenda mwina wapita kwina kwake ukukapanga zinthu kapena ukatulusa anthu mtchalitchi kapena ukamtenga munthu kwawo kumubweretsa ku masevisi a usiku ncholinga azamuzaze ziwanda zimene akufuna mphamvu zina zimene amapereka zimakhala temberera munthu kuti zisamuyendere kaya ndi kuntchito kapena ku bizinesi zisamuyendere cholinga munthu uja azabwere kwa inuyo kuti inu mukhale ngati ndi thandizo lake kumpempherera aone chozizwa aone ngati inuyo ndinu anthu amu mwamchitira chozizwa pomwe muli inu nomwe mwamtemberera munthu uja sizinakamuyendere akabwera kungomuneneranso zinthu kukayamba kukamuyendera mphamvu zina zimene amapereka zomapereka ngakhale maloto kwa wanthu kupereka maloto kuti no munthu alote akalota maloto aja mwina kumulotesa kuti upite kumpingo kwakuti kwakuti kumene ukapempheredwe ndi mavuto amene uli nawowa kapena kulotesa ngakhale mupite ku mpingo wakuti wakuti akapemphere kumenekoko kuti mavutowa atha mphamvu zina zimakhala ngati zimenezo mayendedwe ake amakhala mayendedwe odabwisa onena kuti iye uja akangoti ndikukutumani kuti no mupite kwakuti kwakuti amatha kutituma mu inner circle muja kugawa magulu atatu zimatheka kuti gulu lina amanena kuti mupite ku chigawo chakumwera gulu lina chigawo chapakati gulu lina chigawo chakumpoto bwino anthu mmakhala kuti muli pompo komano mumangopita ngati kungopita nthawi imodzi shu kupita kumalo kuja mmapeza kuti muli kumalo mumatha kupita kukalowa ngakhale mu tchalichi kukatulusa anthu onse mchechi muja kuwayika panja mipingo ina abusa a mumpingo muja amatha kumalalikira kumaona ngati anthu alimo muno koma anthu atatulusidwa panja mwina abusa okhawo amene amapembezadi muchoonadi amatha kuzindikira kunena kuti lero chilipo chimene chikuchitika muno ndipo zimalephereka anthu osatulutsidwa kunjaku apo ayi mu mpingo mungati muli anthu ochepa opembeza muchoonadi okhawo opembeza muchoonadiwo ndi amene amakanika kutulutsidwa mu chechi muja amatha kumvadi mawu koma ena onse amene amapembeza mwina mophatikiza ndi mauchimo ena sapembeza muchoonadi amatha kutulutsidwa mu chalichi ndiyeno mukawatulutsa mmatani nawo mmapita nawo kuti zimakhala bwanji chifukwa munthunso umatha kuziona kuti panopa ine ndidakali mtchalichi abusa akulalikira mpakana sevisi yonse imene ndikutha ine anthuwo mmatani nawo kuti mufike powatulusa komanso mmapanga nawo bwanji tikafika mu tchalichi timapita mipingo ina osati mpingo wathu ndeno tikalowa mmene muja munthu kungomugwira pena paliponse nde tikalowa mmene muja mwa sataniki munthu kungofika pa munthu ndi kumugwira zimatheka mzimu wake kuunyamula iwe ndoti no umatha kutenga anthu angapo osati munthu mmodzi ugwira mwina anthu 10 nthawi imodzi 3 seconds utha kukhala kuti wagwira anthu 20 useja wanyamula nthawi imodzi mwina paphewa m'manja wanyamula useja ndikupita nkukasiya panja iwo amaziona kuti no ndili mu tchalitchi momwe muno uthenga umene ukulalikidwa sakuumva bwinobwino sukulowa mkati mwake kuti akatuluka mu tchalitchi muja sangakakumbukire kuti kodi ndamva uthenga wanji ena ndi aja amangowodzera kumagona mu tchalitchi kumaganizira ku nyumba kumaganizira "Ah, mwina n'tamakagwira ntchito yakuti kapena pano ndiwo zanga bwezi ndikuphika kuganizira munthu amene unayambana naye mwina munthu amene uli naye ngongole kumaganizira zinthu zina osamaganizira za mutchalichimo zimakhala kuti tawatulutsa anthu otero ndiyeno abusa akamaliza kulalikira service ikatha mumawabwezeretsa kapena zimakhala bwanji sevisi ija ikatha ndiyo timathano kuwatenga ndi kuwabwezeretsano akamapita kwawo atabwezeretsedwa mzimu wawo uja timachosa mzimu wa munthuyo zimathekanso kunena kuti amatha kutituma kunena kuti ndikufuna mukamutenge wakuti wakuti munthuyo amakhala onena kuti mwina amuona kuti amabwera ku masevisi amasana ndiyeno munthu uja wasiya komano akumufuna kunena kuti amudzazebe ziwanda zoti akamapita kutchalitchi kwawo munthu uja asamakamve mawu timatha kukamutenga munthu uja kukatenga mzimu wake ndi kuubweretsa ku sevisi ya usiku umeneko timatha kumuyika ziwanda tikatero timatenganso mzimu uja kukamubwezeretsa munthu uja kwawo kawiri kawiri imatha kukhala usiku mene mzimu wake mumakanyamulira ndikuti munthu uja mwina amatha amakhala kuti mwina akugona ndeno mzimu uja ukakabwezeretsedwa kwa munthu uja amakhala kuti wadzazidwano ndi mizimu yoyipa ndi ziwanda munthu ameneyu akafika kumene kuku amakhala ngati munthu amaoneka ngati munthu mmene iye iye uja amaonekera bwinobwino amatha kumukhazika pakati chifukwa kawiri kawiri timakhala mu seko kuti tazungulira seko chonchi nde amamkhazika pakati ndi kumachita ngati akumpempherera kuti ndikupasa mphamvu yakuti yakuti mphamvu yakuti yakuti nde mphamvu zake zimakhala ndikupasa mphamvu zoti uzilimbikira kubwera ku ch- ku utumiki kunoko usamakalimbikire kupita ku chechi kwanu usamakamve chilichonse ukapita ku chechi kwina olo ukamakamva ulaliki pa wireless usamakaukhulupirire ukamakaonera pa tv ulaliki usamakaukhulupirire ukapita kuchechi kwanu usamakaukhulupirire olo abusa ako owakhulupirira ukhale ifeyo munthu akakhala kuti watengedwa amaoneka mmene amaonekera mmene alili ngati wavala kandi trouser la black shati ya white apapanso munthu akatengedwa amaoneka mmene alili mmene wavalira wavalanso shati ya white trouser ya black mmene alili kuja ndi mmene amaonekera apapa munthu akhala kuti watengedwa pali anthu ena amagona osavala mukakhala kuti mwakatenga mwabwera nawo amaoneka motani munthu tikakhala kuti tamtenga amaoneka mmene alili kaya wavala chovala chimene wavalacho ndiye kuti ndi chomwe chimene angaonekerenso kumaloko wagona kaya sanavale ndiye kuti aoneka chimodzimodzi mmeneno analili kwawo kuja zimatheka kuyankhula kuti kwakuti kwakuti kutchula kudera kukhale matenda akuti matenda aja amachitika ngakhale pa munthu kunena kuti munthu wakuti adwale munthu uja zimathekadi kudwala ndipo nthenda imene tanenera ija imachitika pa munthu amene uja mmene anandilowesa mu gulu la inner circle ndi pameneno ndi nthawi yomweyo imene anakhala kutino andilowesano ku satanikiko kungolowesa ku inner circle iwe makhala kunena kuti walowano ku sataniki ku gulu limene lili la ku inner circle timatha kukhala ndi zovala zina za kumeneko izizi zimatha kupezeka kutino zokha zimene mwavalazi pa nthawi zokha zachoka wavala zovala za kumeneko mofanana molingana ndi level yako imene ulili iweyo zimatheka monga ngati ineyo ndi level yanga zimapezeka kuti zovala zachoka ndimapezeka ndavala chimkanjo chimalaya chapamwamba choonjezera chapa mkanjo chisoti pamutupa sapato yakomweko m'manjamu kunyamula ndodo zimene zinali zovala zachifumu ufumu wa kumenekoko zovala zimene zizi munthu sumachita kuziveka ayi komano zimangopezeka kuti kungochitika nthawi imodzi izi zachoka zangobwera zimene zakhala kuti iwe wavala zovala zimenezozo zimene zizi zimachitika molingana ndi level yako mmene ulili chifukwa level imene ndinali ine ndi level number two pene kunasala level imodzi kuti ndifikeno pa ufumu weniweni wotino ndidindidwe chidindo chomaliza chotino ineyo ndine mfumu ndino mu level number two zimakhala ndi zovala zake zimene mumavala mu level imeneyo level number two imeneyi zovala zake zimakhala mikanjo ya black ndodo yachifumu nduwira pamutu yachifumu ndino umakhala kuti no uli ndi ulamuliro wayamba kukhalako ndi ulamuliro omatha kumalamulira kutchula zinthu kuti no zichitike level number one ndi anthu aja amene amangobwera masana chabe ku masevisi amasana amene saziwa zoona zake zenizeni za utumikiwo koma a level number one iyo amakhala kuti no yesu wa kumeneko wa ku utumiki umenewu amalowa mu mtima ndi kuwachotsa mawu a mulungu amene anthu aja anakhulupirira mawu oonadi enieni a m'baibulo amachotsa mawu mu mtima mwawo kuwachotsa chikhulupiriro ndi kuwapanga kukhala kuti no akafika ku level number two azikakwanisa kukhulupirira ziphunzitso za mpingo umenewo akaona kuti no apapa takwanisa kumalamulira anthu aja ndiyeno ndi mmene amatha kumusankha munthu kumpitisa ku level number two yomapita ku inner circle ya usiku tsopano ku gulu la usiku munthu akachoka mu level number two akakhala kuti munthu uja akukhulupirika ku level number two amakhala kuti akumpitisa ku level number three level number three imeneyi imakhalanso ndi masevisi ake ake nthawi zina masevisi ake ake ndipo amakhala kumene kuja amadinda anthu aja chidindo chomwe anthu pamaso chonchi kuthupi chonchi sitingachione chifukwa munthu uyo wa mulevo namba 3 amakhala kuti no ampasa mphamvu zambiri za satana zomafananano ndi yesu wawo uja chimalembedwa pamphumi mwakambapo ponena kuti anakuwuzani kunena kuti ah, mumpingo mmenemo ali ndi mulungu wawo komanso ndi yesu wawo koma onsewa ndithu ndi anthu yesu ndi mulungu wawo amenewa ndi ndani mulungu wawo ndi wamkazi ndinakaonapo ine amakhala ku chilobwe ku blantyre mulungu wawoyo ndinampezano ku nyumba kwake ndinampeza anali atamuyimbira kuti ndibwera ndi anthu amene alowa kumene mu gulu la inner circle tinali anthu angapo amene anatitenga kenaka panayambika mwambo umene kunali kutipasa mphamvu ndi ulamuliro wa sataniki anthu amene tinapita kumeneko atsopano tinalipo anthu sikisi azimayi folo azibambo awiri ndiyeno anayambano kumati tikafika ku chilobwe tinazafika ku nyumba kwa munthu amene amantchula kuti ndi mulungu waku sataniki kumeneko tinafika ku nyumba kwake ku chilobwe ndipo anatilandira kumalo kumeneku kunali ku nyumba kwake timachitira kumpanda pabwalo pa nyumba yake tinapezako ndithu anthu ambiri amene anachokera m'madera osiyanasiyana ena akale mu gulu la Inner Circle ngakhalenso ena atsopano amene amafuna kuti atilandire kutipasa mphamvu ngati kutino anthu atsopano amene atilowesano mu gulu la Inner Circle usiku cha ma past 9 mwambono tilandira ku gulu la satanic umenewu unayambika unayambika ndi nyimbo zimene timayimba kenaka tinayimba nyimbo zina zolambira zimene anthu amalambira kumamulambira mulungu ameneyo ena kumagwada ena kumalambira ndithu chipumi nkumagunda pansi ndi kumamulambira mulungu ameneyo mulungu ameneyu paja ndi munthu si mulungu wakumwamba ndi munthu ndiyeno titatha nyimbo za kulambira kenaka mulungu ameneyu wa kumidima wa sataniki anayimirira chimene chinandidabwisa chinali chonena kuti anatitenga tonse amene tinali alendo ku gulu limene lili la ku Inner Circle anatilowesa m'nyumba timafuna tidziwe kaye mwakambapa kunena kuti kumeneku ndithu anthu amalambira ndikudziwa kuti kuphatikizanso ndi inu nomwenso mmalambira nawo kumulambira mulungu amene ali mzimayi ku chilobwe kumeneku timafuna tidziwe lero kuti pomulambira mulungupa mmati chani mulungu wanuyi mmati chani nthawi imeneyi anali atakhala pa mpando anakhala kutsogolo pa mpando wake ndithu olemekezeka bwinobwino enafe tinali titakhala pansi pamene ena azi- azikuluakulu ena anakhala m'mipando polambira nyimbo tiyambe ndi nyimbo zimene zimayimbidwa polambira zinali nyimbo zimene anthu ndithu m'mipingomu ena ambiri amaziyimba nyimbo amazitchula anthu ena kuti za praise and worship komano nyimbozo pamalo pamene anthu amatchula kuti yehova timachosa zina loti yehova timayikapo zina la munthu ameneyo mumakhala mu nyimbomo mayina a anthu amenewo ndeno kumakhala kulambira ena kugwada ena kugwada chipumi nkumachigundisa pansi kumayimba nyimbo zomalambira anthu amenewo komanso ngakhale pemphero limene anthu amapemphera lolemekeza amamtchula munthu ameneyo ndiyeno mmakatero zofuna zanu zimakwaniritsidwa mayankhidwa tiyerekeze zonena kuti mwina mmadwala zimachitika kapena zimatani zimene zonse zimene munthu umapemphera zimakhala kuti zimachitika ndipo kwambiriso zimachitika modabwisa ko ya kaya ndi matenda munthu mapezeka kutino kuchira china chilichonse chimene ukupempha ntchito kaya ndi business kaya ndi chotani chimapezeka kutino chikuchitika chifukwa iwowo kuchita zodabwisa zinali ngati cholinga chawo chenicheni cha kuyambisa gulu limene la satanic kuyika ngati la mapemphero chifukwa amatiphunzitsa kuti tikufuna tizichita zozizwa zodabwisa kwambiri zimene ngakhale anthu sanaganize kuti no zitha kuchitika ife tifuna tizizichita mu njira yodabwisa ya sataniki koma kunjako anthu aziziona ngati za mapemphero ndiye munthu umatchula vuto limene uli nalo iye ujayo amatha kukuchirisa komanso amatha kukuyankhula ngakhale ali kutali iwe uli kwanu iyeyo ukamfunsafunsa ngakhale ali kwawo ali kutali amatha kukuyankhula ndi kukuyankha mawu amene iwe wamfunsa pompoyo nkumva kunena kuti munthu uja yesu uja ineyo wandiyankha tiyerekeze kumufunsa chinthu chimene mwina kutanthauzira mwina kwa baibulo kumene iwowo amakupotoza ukamfunsa kuti apapa tingawaphunzitse bwanji anthu kuwapotoza mmene inuyo mumafunira amatha kukuuza pompo kuti no vesi limeneli timayankhula motere motere motere amatha kukuuza kuti no uduse msewu wakuti msewu wakutiwo kuli achifwamba ukadusa kumeneko akugwira msewu wakuti kulibe achifwamba zinthu ngati zimenezi amatha kukuyankhula iye ali kutali ali kwawo iwe uli kutali zinthu zimenezo amatha kuyankha ndipo zimachitikadi mulungu ameneyu ikafika nthawi yoti no akufuna azionetsere kunena kuti iyedi ndi mulungudi ndipo ifeyo timkhulupirire zimapezeka kuti no ifeyo timasintha zovala zathu kupezeka kuti tavala zina zosadziwika bwino kuti zovala zathu zachoka zabwera zina zimene tavala nayenso apezeka kuti no wasintha wavalanso zovala zimene iyeyo waganiza kuti avale wavala kanjo wabvala nduwira pamutu pake komanso m'manja mwake muli ndodo imeneyo ndi yachifumu yoonesa kuti no iye ndi mphamvu kuti no timkhulupiriredi kuti ndi mulungu ndiye kuti no tonse amene tili mmenemomo timapezeka kuti no tasintha aliyense apezeka kuti wabvala zizobvala zakumene koko zobvala zathu zimene tinavala zachoka mosadziwika bwino zabwera zobvala zakumene koko zovala zimenezi zimatha kukhala mikanjo ya black zimatha kukhala mikanjo yofiira nkhope zawo zimaoneka amakhala anthu achina kuti no akuoneka ngati ndi ulemerero wina wake kuti no akuoneka ngati owala choncho ndi mawalidwe ake aja ngati mwina ndi tochi mmene imawalira mwakuti akuwala kuti no azizionesa kuti iwo ndi aulemerero kuti no ndi mulungu komanso yesu ikafika nthawi yoti no asintha abvala zatsopano ifenso tabvala zatsopanozo ngakhalenso mipando yawo imakhala imasintha amaoneka kuti no akhala pa zimipando za ulemerero kwambiri zimipando zooneka kuti zodula kwambiri zija zooneka zagolide zimipando zabwino kwambiri zimene amakhalira zimpando zawo akangosintha kuti no akufuna aonese ulemero wawo akufuna ationese kuti no tachoka pamalo amene tikupemphererawo ndi zimaoneka kuti tili kumalo kwina kumene mipando yake ndi yodula zovala zake ndi zinaso mipando imene timakhalira poyamba mipando imene tikangofika kumene imene timakhalira imakhala yomweyi ya plastic komano zikangofika kuti no zasintha kuti no atichosa chifukwa amatha kutichosa nthawi kamodzi kutichosa kumaona kuti no tili ku- kumalo kwina si kunyumba kuja kumene tayambira mwambo wawo wakuti basa mphamvu uja timaziona kuti no tili kumalo kwina nde zovala zake zimaoneka kuti no ndi zina mikanjo yapita mikanjo yofira mipando yake imene makamaka mulungu ndi yesu imene amakhalira kumalo kumene konse pano kumene atipitisako kumakhala kuti no akhalira mipando yooneka ya golide yodula imene kunja kuno sitinayionepo timapita kumalo kwina mwambo uja wakuti no wayambika ndi mmene mmangoona kuti no zangosinthika kuti no simuli kunyumba kuja simuli pamalo pamene mwayambira mwambo uja muli kumalo kwina kuoneka kuti no sikumene kujaso kumalo kuoneka kotera zovala zooneka kuti mwavala zina mipando ndi ina zimankhala ngati kuti tangosowa kumalo kuja kupita tino tili kumalo kwina zimangooneka kuti no tili chinyumba chinyumba chooneka choongola kumene kukuchitika mwambo kuchinyumba kumene kumazaza kuti kuliso anthu ambiri ochokera malo osiyanasiyana ngakhalenso m'mayiko ena amene timatha kuwaona kumalo kumeneko timatha kukumana ndi anthu ambiri ochokera madera ena mdziko mom'muno ngakhalenso mayiko ena akunja amene timakumana nawo ena azibusa ena maprofeti otchuka amene ena amadziwika kwambiri timatha kukumana nawo kumeneko aziprofeti amenewa ndi azibusa amenewa nawo amakhala akulambira nawo mulungu ameneyo ndi yesu ameneyo wasatanikiyo ndipono mbusa wina aliyense kapena profeti aliyense amakhalanso ndi nthawi yopempha kwa mulungu ameneyoyo kupempha mphamvu zatsopano zotino azikatumikirira azikalalikira kutino anthu azikaona zozizwa azikaona ngati mbusa uja kapena profeti uja azikanenera kwambiri komanso azikachita zozizwa zambiri zooneka ngati kuti za mulungu koma zili zokapempha kumenekoko aziprofetiwa amapita kumene kukapempha mphamvu zomakatumikirira kuziko maprofeti ndi azibusa amenewa choyamba chimakhala kutino akafika amalambira akalambira ndiyeno ali chigwadiro choncho amayambano kupempha zimene akufuna kutino inu mulungu tikupempha kutino mutipase mphamvu zambiri mutipase uneneri wambiri anthu azikaona zozizwa ndiye pamene paja mulungu uja amawakhuza anthu aja pamutu nkuyamba kuwapasa mphamvu kuti landira mphamvu landira mphamvu ya uneneri landira mphamvu za machiriso landira mphamvu ya kuchita zozizwa landira mphamvu ya kuchita zodabwisa ndi anthu aja kalibe aja makhala kuti mphamvu zikulowa akapita ku utumiki kumene amatumikira kaya ndi ku tchalichi kaya ndi ku mautumiki awo za mphamvu umene ija zimakapezeka kuti zimachitika powapatsa mphamvu zake amawapatsa motani amawatani kuwapatsa mphamvu kwake kumakhala kuti no munthu uja wagwada ndipo no mulungu uja amawagwira pamutukwa kumachita ngati akuwapempherera koma akulankhula kumawauza kuti no ndikupatsa mphamvu zakuchiritsa anthu ndikupatsa mphamvu zakulemera kwambiri ndikupasa mphamvu zakuona zinthu zobisika za munthu zimene zinachitika kapena zimene zizachitike mtsogolo ndikupasa kuona ndikupasa kumva zimene mwina munthu anayankhula kalekale kapena zimene zizayankhulidwe kutsogolo amakhala anthu aja kulandira mphamvu zimenezo nde akachoka kupita ku mautumiki awo zimenezo zimakachitika mbusa uja kapena profeti uja amatha kumakamva zinthu zimene zinanenedwa zokhuza ndi munthu uja nde kumamuuza kuti akuti akuti anayankhula zakuti zakuti kwa ena kapena amatha kumakaona zinthu zimene zinachitika kale pa munthu kapena zimene zizachitika mtsogolo pa munthu khala ngati kuti no za mulungu koma akuwapusisa anthu zili za sataniki azitumiki amene anali kumeneko otchukanso analiko odziwika bwino mdziko muno kapena analipo anthu osadziwika okha kumeneko kwa mulungu amene uyuyu ku sataniki kumene kumapezeka azitumiki ambiri ena otchuka enanso osatchuka azibusa komanso ah, makamaka maprofeti ambiri amapezeka kumeneko otchuka akumalawi kuno ngakhalenso ammayiko ena akunja aziprofeti ena Prophet, that prophet, prophet, ndinakumana nayeko anabwerapo ku mwambo wina wake kumene anadzatipeza kumalo umeneku kunali kumene tinazasonkhana ku nyumba kwa mbusa ameneyo wakumidimayo ndipo no kenaka tinapezeka kuti no tasowa tili kumalo aja ndimanena kuti malo odabwisa amene timatha kungopitako modabwisa ndipo kumalo kumeneko kunapezeka kuti prophet anatipeza atafika prophet ameneyo anadzayimirira kutsogolo kwathu ndipo kenaka tinayimirira tonse ndikuzungulira ngati nkuchita seko ndipo prophet ameneyo anayamba kutipasa moni wa pazanja tonse Eh, atatipasa moni wa pazanja atamaliza anagwa pasi kuyamba kumulambira yesu wa sataniki uja atalambira anazagwada ndi kuyamba kupempha kuti ndikupemphani mundipase mphamvu zambiri za utumiki kuti ndizikatumikira nazo ndizikachita nazo zodabwisa kuti anthu azikandikhulupirira kuti ndinedi mtumiki wa mulungu ndipo pamene paja anamika dzanja pamutu kuyamba kumuuza kuti ndikupasa mphamvu zoti uzikachita zodabwisa zambiri ukapita ku utumiki wako ndi ambiri amene amatenga mphamvu imene kumaonesa zozizwa ku dziko lapansi kumeneko kunalinso azibusa ena um, azibusa ena ndiyoti sanatchuke kwambiri ngati ah, ena timati ena azibusa ena otino osatchuka kwambiri amene timakhala nawo kumenekoko kwambiri mbali imene iyi ya satanic cholinga chake ndi chofuna kuzoza anthu amene ndi ngati azitumiki azilaliki azibusa maprofeti ndi anthu ambiri amene amapezeka kumeneko amakhala kuti ndi azibusa maprofeti azilaliki kwambiri amakhala akutino anthu ake ndi amenewo koma makamaka kugulu la ina sekoli ndi gulu makamaka lopanga azitumiki kuti azioneka ku dziko lapansi ngati kuti ndi azitumiki a mulungu ndi chifukwa chake kwambiri opezeka kumeneko amakhala kuti ndi azibusa maprofeti opezeka kwambiri kumeneko cholinga chimene kwambiri amkumalimbana ndi azitumiki ndichonena kuti amatiuza muziphunziso zimene amatiphunzisa amatiuza kuti ife tikuona ndipo tikuziwa kuti yesu asala pang'ono kubwera nde cholinga chathu tikufuna kuti titumize anthu ambiri owoneka ngati azineneri komanso azibusa ngati ochita zozizwa ku dziko lapansi cholinga anthu ambiri azibwera ku mapemphero azibusa amenewawa asataniki akamabwera ku mapemphero amenewa anthu aja azizazidwa ziwanda kuti asamakondenso mapemphero azibusa eni eni amene akutumikira mulungu azikonda kusatira mauneneri cholinga anthu ambiri asocheresedwe achoke m'mawu a mulungu asatire ziphunziso zonyenga za sataniki titamaliza kumulambira yesu ndi mulungu ameneyu wa kusataniki anatitenga ndi kutilowesa mnyumba ndipo mnyumba mmenemu ndi mmene anazatenga mafuta odzola akoma anazatipaka nawo pa chipumi mafuta amene aja nde atatipaka pa chipumi anatiuza kuti apapa pamene ndakupakani mafutawa ndakupasani mphamvu zoti tsopano inuyo mwalowa ku gulu lathu la sataniki atatero anatenga kandulo ndi kuyasa anatenga kandulo ofanana ndi anthu amene tinalowa mmenemo nambala yake anayasa kandulo yonse kukhala ngati aliyense amene tinali mmenemo kandulo mmodzi mmodzi mmodzi atayasa kandulo ija anatiwuza kuti mmene ndayasa kandulo chonchi zikutanthauza kuti kuwala kwa kandulo tikufaniziranso kunena kuti mphamvu yanga pamene lapange kutino ikulowano mwa inuyo mukapita kumakatumikira kulikonse mmene ndingakutumizeni kuti muzikatumikira mphamvu yanga izikaonekera anthu azikaona za mphamvu zikuchitika zodabwisa zikuchitika monga mmene kandulo imaonekera kuti ikuwala mu mdima inunso za mphamvu zanga zizikaonekera kumene muzikapita atatero atamaliza mwambo umene wa kandulo kenaka anayamba kumatigwira mmodzi mmodzi kumamugwira pamutu kenaka ndikumayankhula mawu onena kutino ndikupatsa mphamvu zonena kuti ukapita uzikapanga zodabwitsa zambiri anthu azikachira ndikupatsa mphamvu zoti uzikanenera za kutsogolo kwa anthu zimene zita- zitazachitikire uzikanenera zimene anthu kale zinachitikira kale ndino anatipasa mphamvu zambirimbiri adatipasa mphamvu zakuchita zinthu zija komanso kupeza kuti anatiuza kuti ndikukupasa mphamvu zoti uzikanenera kutino kukhale matenda ndipono muzikaona anthu akumadwala cholinga anthu akabwera kwa inuyo mukawapempherera anthu aja azichira aziona kuti zachitika zodabwisa izizi zinachitika nthawi yayitali usiku wonse zinafikira mpakana chakuma 3 koloko mbandakucha ndi mmene anamaliza mwambo wonse atamaliza mwambo umenewu wakutipasa mphamvu umenewu anatilangiza kunena kuti izizi simukuyenera kuti muzikaulula chifukwa zimene ife timakhulupirira si zimene anthu opempherawo amakhulupiriranso ndeno musamakaulule wina aliyense amene azikaulula imfa mulungu ameneyo amakhala chapatipati kuthekanso kuti mwina ena amakhala kuchilobwe komweko sakudziwa kuti kuli mulungu mulungu ali chapatipati kuchilobweko amakhala pati kuchilobwe kumeneku nyumba yake inayandikana ndi tchalichi cha mphamvu zimene tinalandira usiku umenewu zinali zoti zotinso makamaka tizitha kugonjetsa mipingo ya anthu amene amapempheradi mulungu oona weniweni timatha kumayenda kumapita mmipingo ndi kumakagonjetsa mphamvu za anthu zopemphera mulungu weniweni kumatulutsa anthu mu tchalichi kumawasiya panja kuti asamamve mawu asakhulupirire mawu oona a mulungu Kusataniki kumeneku amatiwuza zinthu zimene tizitha kugwiritsa ntchito ndipo amatipasa zinthu zotino tizitha kumakagulitsa anthu zinthu monga ngati sopo zinthu ngati mchere anointi oyilo ameneyo zinthu ngati madzi penaso timipango zinthu zimene zizi amatipasa cholinga chonena kutino tizikagulisa kumakagulisa anthu kuwauza anthu aja timawuza kunena kuti izi tazipempherera ndipo mukagawaza mnyumba mwanu maziwa kapena mukakamwa mukachira komano musopa muja mmafuta muja kapena mmazi muja mumakhala kuti no mwaikidwa mphamvu za sataniki zimenezo zimene munthu uja akamwa amapeza kuti wachiradi koma amachira ndi mphamvu ya sataniki amatipasa zinthu monga zipaso ngati ma apozi amatiuza kuti tizitha kumakagulisa anthu aja tikapita kumalo kokatumikira timawagulisa anthu ndipo timawauza kuti zinthu izi sopo uyu kapena anointi oili uyu kapena madzi awa tawapempherera ife mukakagwirisa ntchito mukakadzola kapena sopo mukakasambira muchira komanso muona zodabwitsa ntchito muite kukondweredwa mukupeza mukapeza ntchito ndino mphamvu imeneyi ya ya satanic imeneyi imakhala kuti tailowesa musopo muja tailowesa mmafuta muja kapena muzipaso zija anthu aja akakadya chipaso chija amapeza kuti nthenda ngati ali ndi nthenda nthenda ija achiradi koma kuchira kumene samachira ndi mphamvu ya mulungu wakumwamba amachira ndi mphamvu ya kusataniki ndiyeno ziwanda zimenezi mmazilowetsa bwanji kuti ah, ziwanda zimenezi muzichotse kusatanikiku muzilowetse mmafuta odalitsidwa amenewa mmadzi odalitsidwa amenewa ah, kwenikweni mphamvu zimenezi mmazilowetsa bwanji mmenemo kayesero ka mphamvu mulungu ameneyo amatha kungogwira ngati ndi mchere uja amatha kungogwira mchere ndikuyankhula ndi mawu ake kuti ndikuyankhula kuti mchere umu mulowe mphamvu mphamvu yanga yakuchirisa mulowe mphamvu yanga yakuti anthu azikapeza ntchito anthu akapeze mabanja amabizinesi awo azikatukuka ziwanda zi- zimalowa mu mchere muja ngati ndi zipaso kaya ndi timipango ziwanda zimakhala kuti zili mu mmenemuja anthu akangogula timipango tija amakhala kuti no agulaso mphamvu zija zili mmenemo akagwiritsa ntchito amakhala kuti no agwiritsa ntchito za kumidima zonsezo zimakhala kuti mulungu azigwiragwira umu ndi momwe azuze afotokozera momwe abusa a mpingo wawo amaphunzitsira anthu awo njira zimene angalowere sataniki